De Profundis. Is coinleach é

Nach cráite an tráthnóna é. Siar ón ngráig, conlán gann á chnuasach fós ag an dílleachta séimh, a súile ar iníor go fairsing órga, sa chróntráth. Muinín ag a broinn as nuachar neimhe. Ar a slí abhaile dóibh tháinig na haoirí ar a corp milis ag lobhadh sa sceach gheal. Is scáth mé i bhfad ó shráidbhailte duairce. Tost Dé d'ólas as tobar an gharráin. Seasann miotal fuar ar m'éadan, Lorgaíonn damhán alla mo chroí, Is solas é a théann as im bhéal. Ráinig dom a bheith oíche amuigh ar an gcriathrach. Righin ag brocamas is ag dusta na réaltaí. Sa chrann coill ba chlos athuair. na haingil chriostail.

Sebastian ag taidhreamh. D'iompair an mháthair an páistín fionn faoin ngealach bhán, fé scáth an chrainn chnó an Trom ársa, óltach ar shú an phoipín ar chaoi an smólaigh agus ba chiúin mar a chrom thairsti i gcomhbhrón léi an aghaidh fhéasógach go séimh i ndoircheacht na fuinneoige. Agus teaghlach ársa na seanfhondúirí ina fhothrach.

Scíth agus Cuntanós. Nuair a chaith sé é fhéin ina chloch in aghaidh staileanna dubha ar mire is do nocht a réalta os a chionn in airde san oíche bhrocach. Nó dá rachadh sé agus lámh leis i lámh reoite a mháthar um thráthnóna Thar Reilig Naomh Peadar san fhómhar, marbhán leochaileach ina luí go ciúin i ndoircheacht a sheomra gur ardaigh na duillí fuara os a chionn. Ba scallamán eisean ámh ar lomaghéagaibh, b'fhada iad cloig chróntrátha na Samhna, Tost an athar, a shuansiúil an staighre bíse anuas. Síth an anama, tráthnóna uaigneach sa gheimhreadh, dúchruthanna na n-aoirí cois na linne ársa, an páistín fionn sa bhothán tuí, ó, nach séimh mar a d'iompaigh an ghnúis ina fiabhras dorcha,

Nach séimh mar a mheath an gairdín i dtost crón an fhómhair, An trom ársa gona chumhracht, gona chian, Gur éag i scáth Sebastian glór airgid an aingil.

Ar an Riasc, fánaí sa ghaoth dhorcha, siosarnach na giolcaí loime i gciúnas an réisc,

i dtábhairne tréigthe an bóthar abhaile, duairceas séimh na dtréad ar iníor, taibhse na hoíche, nochtann buafa as uiscí airgid dóibh siúd a balbhaíodh. Gealtacht na mórchathrach, áit a dtéann crainn mheata chun righneadais um thráthnóna feadh an bhalla dhuibh, an t-ainsprid ag gliúcaíocht as masc airgeadúil, gabhann an solas de sciúirse maighnéadach ar an oíche dhaingean, ó creill tholl an chloig go tráthnóna. striapach a iompraíonn leanbh marbh creathánach, oighreata. Lascann fearg Dé clár éadain an té atá fé gheasa, plá chraorag, gorta a scoilteann súile uaine, gáire uafar an óir. I bpluais dhorcha ámh tá daonnacht níos bailbhe fós ag cur fola go ciúin. Táthaíonn as crua-mhiotal cloigeann an tslánaithe.

a ghaibéil fhiáin, túir na sléibhte in anaithe na hoíche, a thúra liatha ag cur thar maoil le craos ifreanda, le beithígh fhaghartha, raithneach dhearóil, sprúis, bláthanna criostail, crá gan chríoch, is go seilgeann tú Dia.

ag éag fé bhun an chrainn olóige, cleitearnach na hoíche ar eite na meisce, fuiliú séimh na humhlaíochta, drúcht ag titim go mall den sceach gheal fé bhláth, lámha solasmhara na trócaire á bhfáscadh thar chroí ar tí scoilte. Helian. Le linn uaireanta uaigneacha an anama, is álainn dul ag siúl fén ngrian feadh bhallaí buí an tsamhraidh síos clingeann ár gcoiscéimeanna go séimh san fhéar, codlaíonn de shíor ámh, mac Phan sa mharmar glas. Ar an léibheann um thráthnóna ólta ar fhíon donn, dearg-luisne na péitseoige sa duilliúr sonáid shéimh, gáire aerach. Is álainn é ciúnas na hoíche. Ar an machaire dorcha castar orainn aoirí agus réaltaí bána. Ar theacht an fhómhair, tá gléine stuama sa gharrán. Ceansaithe, seo ar fán sinn na ballaí dearga síos, agus leanann ár súile ar leathadh cúrsa na n-ealtan. Um thráthnóna, an t-uisce bán ag ísliú i síothla na cille. Déanann na flaithis gairdis ar loma ghéagaibh ina lámha íonghlana iompraíonn an tuathánach arán agus fíon agus aibíonn torthaí sa seomra grianmhar fé shíocháin. Ó, nach sollúnta é cuntanós an mhairbh dhil, ach is geal leis an anam an aird fhíréanta.

Teagmhaíonn a lámha le haois an uisce ghormaigh nó le gruanna bána na ndeirfiúracha san oíche fheannaideach. Is séimh agus is sítheach gabháil trí sheomraí aeracha, áit a mbíonn aonaracht is siosarnach mailpe, áit a gcanann fós, tharlódh sé, an smól. Is álainn é an duine agus é á nochtadh sa doircheacht. Alltacht air nuair a bhogann a lámha is a chosa agus a shúile go ciúin ina logaill chraoraga. Um easparta, ceiliúrann an stráinséir

Teacht na huaire seo líontar súile an fhínné le hór na réaltann. Téann an ghlockenspiel in éag um thráthnóna is níl clingeadh uaithi níos mó. Titeann as a chéile na ballaí dubha sa chearnóg, glaonn an saighdiúir marbh chun paidreoireachta. Aingeal bán. Tagann an mac isteach i dteach folamh a shinsir. D'imigh na drifiúracha chun na saoithe bána i gcéin. Tháinig an codlatóir ortha istoíche fé cholúin sa halla tagtha abhaile ó oilithreacht bhuartha nach righin a bhfolt le brocamas is péisteanna agus seasann sé ann

fíonn na caora fíniúna corcra ar bhotháin cré, punainn gráin bhuí ag clingireacht, crónán na mbeach, eitilt an chorr éisc ar chosáin aille, slógadh na n-aiséirithe um thráthnóna, scáth na lobhar sna dubhuiscí.

Go gcuimhní an t-amhrán chomh maith ar an mbuachaill, a ghealtacht, a mhalaí bána agus a imeacht, an té atá meata osclaíonn gormach a shúile, ó, nach cráite an teacht le chéile arís é. Coiscéimeanna na Gealtachta i seomraí dubha, scáthanna na sean fén doras úd ar leathadh, ar fheiceáil anam Helian dó fhéin sa scáthán rósach go dtiteann dá éadan idir shneachta is lobhra, feadh na mballaí tá na réaltaí múchta agus cruthanna bána an tsolais. Ón gcairpéad aníos éiríonn cnámha na n-uaigheann, ciúnas na gcrosanna briste ar an gcnoc milseacht túise sa ghaoth oíche chraorag, a shúile smiota i mbéalaibh dubha is an t-ua leis féin ina chaomhghealtacht ag meabhrú críoch. Níos dorcha, os a chionn in airde íslíonn an dia balbh a dhuillí gorma.